or ị pụtakwara ọfụma did you come out well ị rahụkwara nke ọma or ị rahụkwara ọfụma did you sleep well ụtụtụ ọma good morning afternoon evening and night greetings ndeewo well done it also means hello it also means greetings kedu ka eke si anya anwụ or kee ka eke si anya anwụ how is it going kedu ka ehihie gị si aga or kee ka ehihie gị si aga how is your afternoon going ehihie ọma good afternoon mgbede ọma good evening mgbede gị Ọ na-agakwa nke ọma. Hope your evening is going well. Ka chi bọọ or ka chi fo. Good night. Ka emesha, see you later. Ngwa ka ọ dị, see you later. Ka ọ dị ka ya hoyi, see you later. Hie nke ọma, sleep well. Rahụ jụụ, sleep peacefully. or sleep well. Ka chi fotere gị ihe ọma. May the new dawn bring you good things. Greetings for arrival and departure. Ị bịala. Welcome. Ị lọtala. Welcome. Ị batala. Welcome. Nnọọ. Welcome. Jee nke ọma. Go well. Jee ọfụma. Go well. Ụgbọma buru gị. Safe journey. Ije awele. Safe journey. Udo. Peace. Ke ije. What's up or how was your journey? Ijere aṅaa? How was your journey? Chioma kpọọ gị ihu. Good luck. Ya gaziere gị.

we still ask you are you going even though we see that you are going sounds funny right fine that's igbo language for you ka ọ dị goodbye ka emesịa goodbye mgbe ọzọ another time the next is everyday general greetings daalụ thank you deme thank you Daalụ rinne, thanks a lot. Imeela, thank you or you done well. Ndeewo, well done. Nnọọ, welcome. Kedu, how are you? Kee ka i mere, how are you doing? You can also say kedu ka i mere. Ekelee m unu, I greet you people. Keleere m ndị be gị. Extend my greetings to your household. Ka ọ dị echi, see you tomorrow. Ị dịkwa mma, hope you are fine. Unu emere aṅaa? How are you people doing? Greetings for people meeting after a while. Nke a anya gị? Long time, it's been a while. anya na ibe ya long time onye ka m na-ahụ ihe a who am I seeing ọ gị dị ihe a is this you ị sị ka a hụ gị anya and you decided to be seen ebee ka onye nke a sikwa where is he or she coming from anya m ji hụ gị akpọkwana m may I not go blind for seeing you Greetings to exhort and support. Jisie ike, keep it up or well done. Adala mba, don't get weary. Ume ekolopụna gị, don't give up. Ike agwụna gị n'ọrụ, don't get exhausted. Jide ka i ji, well done. Ya gazie. You are blessed. Udo dịrị gị. Peace be with you. Ọ ga-adịrịrị gị na mma. It must be well with you. Ọ ga-adịrị gị na mma. It shall be well with you. Ya gaziere gị nke ọma. May it go well with you. Chukwu nọnyere gị. May God be with you. Mmeri bụ nke gị. Victory is yours. Turu ugo. Be victorious. The next sympathetic greetings. Ndo, sorry, biko arịazila, please stop being sick. Arịakwana, do not be sick. Ọrịa hapụ gị, be free from sickness. Gbakere ọsịsọ, get well soon. Nwee ndidi, ọ ga-ala. Be patient, it will heal. Ọkwa ị na-agbakere? Hope you are recuperating or recovering. Gbakere ngwa ngwa, get well soon. Chukwu wetara, Chukwu ewerela. Ọzọ emena, may this misfortune not repeat itself again. Ebezina, stop crying. Obi sie gị ike, take heart, jide obi gị aka, put yourself together. Kara obi, Be strong. Nwee obi ntachigide endure. Kasie onwe gị obi. Console yourself. The next is greetings to ask for forgiveness. Biko, please. Ndo, sorry. Biko gbaghara m. Please forgive me. Gbaghara, forgive. Harawa,

You put in great effort. I turula ugo. You have attained success. Turu ugo. Congratulations. Odogwu ka ị bụ. You are a great man. Dike ka ị bụ. You are a strong man. Dimkpa ka ị bụ. You are a strong man. Ị bụ dimkpa asaa. You are worth seven men. Ị kara aka, you are strong. Ị kajara akaja, you are very strong. I nweela mmeri, you have won. I merigo, you have won. Aṅụrị ọnwa ọhụrụ, happy new month. Aṅụrị ncheta ọmụmụ gị, happy birthday to you. Aṅụrị izuụka ọhụrụ, happy new week. Aṅụrị afọ ọhụrụ, happy new year. General Gathering Greetings Ndeewonụ Well done all Igbo mma mmanụ Greetings Igbo people Nnọọnụ Welcome all Ana m ekele unu I'm greeting you all Ndị be anyị nnọọ Our people welcome ụmụnna ekelee m unu my kinsmen I greet you all ikwu na ibe nnọọ nụ Relatives, welcome. Ndị agbata obi nnọọnụ. Neighbors, welcome. Unu apụtakwara. Did you all wake up well? Unu abịala. Welcome. Ndị enyi nnọọ. Friends, welcome. Igbo kwenu. Mụọnụ. zụọnụ rienụ ṅụọnụ chọchọchọ igbo kwenu iya kwenu iya kwezuonu yoo please note igbo kwenu and chọchọchọ igbo kwenu